ya wụrụ na ị ma that na ebe ahụ ị nọ na fonu gị nọ na recording gị pụọ from there ma ọ gị pụọ there don't call ya lee anya esh ị ga-ewere ihe ndị ị ji fachama n'ọnụ gị si i me pancake i make ga up ị ga-ewere ọbara ọbara na i were kpajucha onwe gị sọ check up ka ị check ga itechagasị were ihe clean ihe ndị ahụ ị fachabara n'ọnụ gị

nwa bingo enwebe ebe ị garala ị gbapụ ọla ntị emebeghị travel ebe enwebe ebe ị garala ịgbaghị ahụ bọọlụ i were ọla ntị kọntatọpụta fonu gbapụ ọla ntị ahụ gbapụ ọla ntị ahụ onye riri eri gbapụ ọla ntị ahụ gbapụ ọla ntị ahụ ọlaedo nwa bingo nwụrụ anwụ buusu nwebe ebe ị garala aga ịnọ n'ime ahịa egwue mmiri asịghị ụkwụ na pọtọpọtọ nepa gwụrụ ọkụ na gị eti up nepa ị gbapụ ọla ntị
sorry sorry ewela iwe temio temio chineke agba gị ọkụ asị gị onye sorry sị gị onye sorry n'otu ọ dị nnọọ iche ajọ mmụọ ajọ mmadụ metịghị nke ọzọ tụ a nwa bingo nwụrụ anwụ na ama m yi ga-eji string kpara nga bịa agwa gị onye sorry tewe fon ga anara gị bido atọ lara m azụ tewe fon a nara gị bido atọ lara m azụ onye riri eri koromonto ma

Anekan. Anekan. Yes. Anekan. Anekan. Anekan. Ọ dị mmadụ gara ịhụ nwunye mmadụ na amụ ekewe gị ị hụ nwunye mmadụ na ahụ akwụrụ gị ọtọ ahụ akwụnye onye ọtọ ahụ akwụnwe gị ọtọ anị ka m ahụ zuru gị oke gị ga were were ihe ị ga-eji mere ị na-anị ka ga-eyiri gama ahịa kwụ ga na-emechi emechi complete kwatụ ụkwụ kalịpụ onye rụrụ atrela

onye riri eri nna akwara nna akwara O- o- o- o ji akwara eme ọgọ A- anị ka m anị ka m V- vein donator ọhịa fụtara wee rụọ ịdonate vein kpacha kpacha kpacha ahụ ndị ndị bini gara aga anyị rele ka onye bini onye bini mere travel gawara ofesi onye ma ebe ị nọ ma ọ bụ obodo ndị bini otu ọ dị ime ọnụ ahụ marị ọnụ ahụ ege na apịrịngị ụta apịrịngị ụta apịrịngị ụta n'otu ọ dị icha icha Jude nwanne p square kpara nga abịa bịa agwa m saa nne ka ahụ nene ka Jude ji Jude ji nara document nara document Peter ọwụ nne ka ọ ya kpa ka iyi bịa interview onye eriri eri enye adewe ihu n'ọkụ onye mma ya na-eme esomo na na- na dewe ihu ọfụma n'otu ọ dị dewe ihu gị ahụ ọfụma ka onye mma ya na-eme esomo onye eriri eri iche onye ekugharị ekugharị n'ụlọ ọgwụ na nna mama ma ekugharịrị gị gara ga nwee m ọzọ akpọrọ gị na-aga akpọrọ nwaanyị m- m- m- nwụrụ nna mmadụ na m- m- gị vuru muscle na a na akwara nọ gị n'aka bịa ịlụ nwa m bịa bịa ịlụ nwa m onwe nga gosi nnọọ na ị wụ human being nga niile ọkpụkpụ ọkpụkpụ onwe nke uru kọvara icha bansa ma anịka m anị ka m bịa bịa n'amụ yie Ụzọnna bịa bịa n'aka bịa n'aka bịa yie Jude bịa n'ụkwụ bịa n'ụkwụ bịa yie Speed Darlington otu na-anaghị nwa bingo ya bịa were fonu gị na mama skibo chere gị polo ka ị gara aga yiri

Ala ime ala ime eme nke ahụ. Ihe dị otu a adịrọ biko ọkwa njọ. Asị gị raise your hand up shut up there shut up there shut up there. Iche ụmụ nwaanyị ndị na-akpọ na-ere buns. Kpụrụ nga bịa bịa bịa akpọga m nwa onye okwu n'ụka m tụọle mma gị na mpa gị ụka mbụ.
Ewele iwe biko sorry. Iche ha dị gị ele bịara nga bịa sị nwa onye okwu n'ụka. Na mama ewu ada nne skibo. nọrọ dị arezi aka gị ahụ up na raise that your hand na shift okele ahụ aka ya
onye akpa obi sị ị dị afọ ole 29 onye akpa ebe ni Igwe. Akpụgo
for how many years now ka ị lara ala village gị ana m ala village ala m village 2023
ka ihe mere na ịlụ nwaanyị n'ebe ahụ ị nọga ya wụrụ ebe a ka ị bịara ịchọ ịlụ nwaanyị mba ndị ndị nọ ebe a na-enwe m that that time with eh, eh, ha nwa because ha enweghị ọgụgụ ọgụrụ ishi mụwa lega anya ya na nwaanyị their mindset adị ọdị ya
ị gbaala ara mbụ mba o, ọ bụ m maara ị wụ onye ncha mba ị ji ata akwụla mba o. ị ga-ịgba nwaanyị enyi ele ihe na-agwa ụmụ nwaanyị ma ị hụ nwaanyị ga-agba ya enyi
nwaanyị nụ gị ị hụ nwaanyị gị gba nwaanyị enyi otu ị na-esi ahụ nwaanyị agwa ya okwu gị ebido gbawa nwaanyị enyi otu ị na-esi eme ya
ok a na-eme ahụ ya a m ebu ụzọ smile ya ma na-ele ya anya le anya aslam aslam na ị ga-ebu ụzọ emere otu i shi bido gbawa nwaanyị enyi start it now gị mewe ya here now don't bịa gị bịa kọrọ m akụkọ ọwa akụkọ asị m sị gị gbawa nwaanyị enyi mee ka ị hụna nwaanyị gbawa ya enyi na ok ok m hụrụ nwaanyị laikiri

When like this. Oh, na nwa nke a makwara mma m ga-alikekwa ka m na nwa nwa biri nwa nke a makwara mma ọlụlụ agwa ya ya adịkwa mma so from there m abịa nọkegewe ya nso nọkege ya nso m abịa metụ ya aka sị ya can I talk to you ya respond to me mụ na ya akọrịa mụ na ya kọrịcha m nata number them from there a na-akọrịwa ị hụ nwaanyị ị ga-agba enyi ibu ụzọ meweta that's ị hụrụ na ọbara ọbara ịkpọ ntu nọ nọ nọ in existence in you Ịhụ- asaketa m ya ụdem yo chineke agba gị ọkụ chineke agba ọnwa oke ka ị hụrụ ọnwa ọnwa ụmụ oke ka ị hụrụ ọnwa elaya elaya ka ị hụrụ ọke ka m jụga ọhaba kuku ka ị hụrụ ije ije ije wesa aka na-ekpuchi ọnwa Ime- ime- ime- emego taa ịhụnanya aka ije ị hụna nwaanyị na-ekpuchi onwe ya ị hụna nwaanyị na-ekpuchi onwe ya ga-ebido n'otu adị hụ nwaanyị ga- ga-enweta Chineke gbakwa gị ọkụ Sorry. sọrị

bịa kpọta ga-ege nwaanyị chọrọ ebe ọ ga-esi
any place ọ bụla chigodebe ta wụrụ igbo wụrụkwa any place

Ọ, anyị na-asụ asụ nwaanyị ị ga-alụ agala aga emekọ ihe with nwoke ọzọ leji Eh?
so ndị be anyị na-asọ nwaanyị ị lụlụ ịga aga emekọ ihe with nwoke ọzọ outside ọ ihe anyị na-asọ asọ ọ dị nsọ
ị nwere amụ Yes, enwere m amụ. isi amụ gị ọ dị ka isi amụ eghu ka ọ dị ka nke mmadụ ka ọ dị ka nke nnama Ọ dị ka nke mmadụ. enwere mgbe ị nyụwara mamịrị mbụ gị were amụ gị fesi nga nwa gị na ya nọ na shọpụ ya ahụ ya Mba. ọ hụrụbu isi amụ gị mbụ mba ị ga- ị ga-ata nwa na nrọ mba ụmụ nwaanyị ole ka ị tarala kemgbe ahụ ụmụ nwaanyị atọ atọ
ele biznes ị na-azụ ihe
a ahịa moto moto parts yes ị ga-enye ele ụdị mkpu ị na-eti
oh oh yeah oh yeah ị wọchịchala ya ị wọchịchala ya kwa izu ole ike ị wọchịchala ya mana ị mana ị dị wicked come on subscribe for that place so can subscribe for chineke agba gị ọkụ sọskraịbụ laiki ya gị shia ya ya ọwara ya agba gị ị wọchịcha ya gị gba nkịtị gị jọs nọ gị jọs nọ wọchị ya takushi eze gị pụọ for what subscribe o for this place chineke agba gị ọkụ oh Oh yeah, baby. Oh, oh yeah, baby. It's coming out now. It's coming out, baby.
Oh yeah. Oh yeah, oh, oh yeah, oh yeah. It's coming out, baby. It's coming out, baby. Ị hụrụ da- ị hụrụ sa ahụ adịghị. That's ihe ị ga-epu ụzọ nnọọ nwee eh, that's ọnyụnyụ gị nwere chorus. O nwere chorus nwa abụ. Eh? Ọnyụnyụ gị nwere chorus nwa abụ. Asị m gị damn you damn you nwa adịghị mmadụ adịghị nwa nwe ihe eji eme.